Zizindikiro mukamasiya kufiirana m'banja. Video iyi ndi video yachiwiri. Yoyamba tinapanga uh, create video yomwe timakamba kuti chimachititsa ndi chiyani kuti musiye kufiirana m'banja. So mutha kuinjoya kwambiri mukakaoneranso video yoyambirira. Kufiirana kuja ndikofunikira kwambiri. Eh, mkazi wako akakugwira paphewapo, mwamuna akankolekera dzanja mkazi wake, pazitha kukhala mafilo ena ake, muzitha kufiirana zina zake. Komano pali mabanja ena izi zimapezeka kuti zachoka. So kufirana kuja ndikofunikira kwambiri ndiye pali zizindikiro lero tigawana zizindikiro zokwanira 12. Izizi zimayambika pang'ono ndi pang'ono. Zimayamba mwina pakusintha kwa tizinthu ting'onoting'ono, tizikhalidwe tina take, tima attitudes tina take, mmene wina amapangira treat mnzake. So zimanka nakula pang'ono ndi pang'ono. Chizindikiro choyambirira, communication becomes dry and forced. Kuyankhulana kuja kumasanduka kokakamiza komanso kwa dry. wina wake kumakuyankhula wina kumanyasidwa iwe kumuyitana mm, o- okondedwa wako kukuyankha monyasidwa mwina mwake so izi zimachitika chifukwa chani mmakhalano mwayamba kumangoyankhulira kumangoyankhulana pa ma necessities okha nthawi zonse mmatha kucheza the whole day pano mwasiya mungoyankhulana pa zofunikira zokha e madzi a- ali rede kubafa e nsima ili rede pa tebulo e basi ndikunyamuka ayi yendani bwino olo mungokambirana ma issues ana mwina ma bills okha olo nkhani zongokhuzana ndi chakudya mwayamba kumangokambirana ma necessities okhaokha zinthu zina zachibwanabwana zija zimene mmakambirana nthawi inake zinkakumvetsetsani kukoma zija mwasiya kuziyankhulana ndiye mwayamba kupewana eti mwayamba kupewa china chilichonse chomwe chili cha personal kwa munthu winayo or emotional ichichi ndi chizindikiro choyamba choti mwasiya kufirana or mwayamba kusiya kufirana m'banja mwanu chizindikiro cha namba 2 you no longer miss each other mukayamba kusiya kufilana m'banja mmasowa mmasiya kusowana osamusowanso nzako ah olo kaya mzabwera mawa kaya mzabwera nkuja ine ndilibe nazo ntchito pomwe kale izi sizimatani sizimatheka so zithu sizimatoyamba mwina wina wake wayenda olo mwina wina wake akungopitiriza kumangobwera ku nyumba mochedwa iweyo sizimakupanga bother munjira ina iliyonse ndilibe nazo ntchito kazipanga zimene mukufuna ichinso ndi chizindikiro choti m'banja mwanu mwasiya kufilana chizindikiro cha namba 3 Affection disappears banja loti mwasiya kufilana or mwayamba kusiya kufilana chikondi chimayamba kutani kuchoka ndi pang'ono ndi pang'ono timahagi tija osamachitikanso timakisi tija tima random kisses tija osamachitikanso kaya kukumbatirana kuja osamachitikanso osamagwirananso palibepo warmth pakati panu body language ijayo yakhalano cold now ichichi ndi chizindikiro choti now kuti kufilana mbanja mwanu kwayamba kutha chinthu cha namba 4 chizindikiro chimene kufirana ngati kwayamba kuchoka kapena kwayamba kutha m'banja mwanu you prefer being alone or with others mwayambano kumaziona ngati bola ndiye nditamangokhala ndekha or inu tazipangani zanuzo koma bola ine ndingokhala ndekha nthawi imene mmaspenda limodzi ija mwayamba kuyiona ngati ndi duty pano si chinthu chimene inuyo mukuchifuna mumaona ngati ntchito wina wake akakukhalirani pambali pa wachikondi wanu so mukufuna kumangokhala nokha mmanjoya kwambiri pa foni panu tsopano kusiyana ndi kuyankhulana olo ndi kucheza ndi wachikondi wanu mmanjoya kukhala ndi azinzanu kusiyana ndi wachikondi wanu mmanjoya kungokhala ku ntchito kusiyana ndi wachikondi wanu ichinso ndi chinthu chimodzi chimene mungadziwe zonena kuti kufirana kwayamba kutha kwayamba kuchepa m'banja mwanu komanso chizindikiro cha namba 5 no more excitement to see each other sukusangalatsidwanso kumuona nzako so kaya mwina nzako anali kwina kwake ndi akubwera ku nyumba kwa iweyo zayamba kuoneka kuti um, si normal nso or even mwina wa- wayamba kuziona stressful so zimachitika kunena kuti si chinthu chimene iweyo you are looking forward to sukuonanso kuti sukudikirira chifukwa nthawi zina zake mumatha kudikirira sindidya kaye pokhapokha iweyo ubwere kunoko komano izi zonse zayamba kuchepa so chinthu china cha number 6 you stop sharing your inner world mbanja muja mwayambano kusiya kugawana zinthu zazikulu zimene zimapanga matter m'moyo mwanu so nkhani za ma feelings eti zinthu zomwe zikupwetekani mu mtima mwanu maloto anu mavuto anu ma achievements anu zonsezi mwayamba kumangozisunga nokha china chake chachikulu chakuchitikirani m'moyo osafuna kugawana ndi wachikondi wanu olo kumuuza wachikondi wanu mwayamba kumangochisunga nokha simukupanga share ngati inuyo mumapangira before ichinso ndi chizindikiro chonena kuti kufirana m'banja mwanu kwayamba kutani kwayamba kuchepa chinthu cha namba 7 conversations turn into arguments easily Kucheza panopa kwasanduka kuti mumatha ku- kuyambana mukucheza zabwinobwino kuyambana kungobwera from nowhere so tima issues ting'ono ting'ono tayamba kusandukano nkhondo zikuluzikulu palibepo emotional emotional cushion ijayo pa inuyo yachoka komanso chinthu cha number 8 you stop caring about each other's needs mukayamba kusiya kufirana m'banja muja simusamalanso zofuna za munthu wina kuti kodi wachikondi wanga amafuna chani zinthu zimene zisi sizikupanga matter kwa inu mbuyo mumatha kudziwa kuti wachikondi wanga ali paja amakonda zakuti zakuti ndikumgulira ndikumpititsira pomwe panopa mulibe nazonso ntchito nde mwasiya kupanga try to make them happy mwasiya kwa ku- kuti mwapange achikondi anuwo akhale osangalala ichinso ndi chizindikiro chimodzi choti mwayamba kusiya kufirana m'banja mwanumo chinthu cha namba 9 intimacy fades or feels like a task zintchito za kuchipinda zija zasiyano kuti um, chikhale chinthu chimene nonsenu mukunjoya komano mukungoona ngati ndi ntchito osanjoyanso nkomwe e, tapanga basi ndifuna ndizikapitiriza ntchito so kukhala malo amodzi kwayambano kusowa m'banjamo or wina wake akukupewa kwambiri chifukwa chonena kuti ali emotionally empty komanso chinthu cha namba 10 chimene chimachitika mukakhala kuti kufilana kwayamba kutha m'banja mwanu you stop planning the future together kupanga masomphenya anu kupanga plani za masomphenya anu limodzi zija mmasiya so palibe ma goals pakati panu mwasiya kukhala ndi maloto pakati panu or discussions about us olo kukambirana zokhuza inuyo uwiri wanu mwasiya aliyese akungopanga za ine ine ine bola mwakuti winanso ine bola mwakuti and mwayamba kubisirana even wina wake akupanga zina zake kumbali wina wake akupanga zina zake kumbali maloto oti timange nyumba ana athu a- ku university tizapanga bwanji mwasiya kukambirana zinthu zimenezo ndi chizindikiro chimodzi choti m'banja mwanu mwasiya kufilana Komanso chizindikiro cha namba 11, Respect slowly disappears. Akuluakulu m'banja muja, kulemekezana ndikofunikira kwambiri. So kukayamba kuchoka pang'ono ndi pang'ono, mukuchulutsa kumangomudzudzula munthu winayo, kumangompanga blame munthu winayo, kumamupanga ignore munthu winayo, kumangomuderera munthu winayo. Even nthawi zina osamapanga notice kena kalikonse zimene winayo akupanga. Respect ikangochoka m'banja, ndi chizindikironso chimodzi choonetsa kuti mwasiya kufilana m'banjamo and banja lanu likulowera kuphompho. Chinthu cha namba 12. chomwe chili chomalizira you feel emotionally safer with someone else mukasiya kufilana m'banja mwanu muja umayamba kufila safe bola ndi munthu wina osati mwamuna wako kapena mkazi wako so ngakhale palibepo cheating pakati panu komano iweyo you are opening up more to other people than your spouse umamasukirana kwambiri ndi anthu ena kumaseka kwambiri ndi anthu ena ukangobwera ku nyumba uli serious Ichinso ndi chizindikiro chimodzi chimene chimaonetsa kuti kufilana pakati panu m'banja mwanu kwayamba kutha. And izi zimakhala zoopsya kwambiri chifukwa zimakhala kuti zikutengerani banja lanu kuphompho. Posakhalisa zinthu zitha kukhala worse mwina ndikusiyananso kumene. Nde video yomwe ibwere after iyi tikamba kuti mungathe kuchitapo chiyani kuti kufilana m'banja muja kubwererenso. Mongokukumbutsani video iyi ndi yachiwiri.